alright it's Sunday afternoon ndị a na m ndị be anyị na-apụtago ụlọ area asị m ka m mee obele ive na m nwere na-eche igwe mmadụ ive na-akụ nnewa bụ ọ gbara njikere ili ili abụọ ili na abụọ na ise ọgụ na ise ka ịnọ kụọ ịnọ alright good afternoon ndị be anyị arụ adịkwa onye ọbụla so arụ ojume bụ na um, program anyị nwa na-akpọ ka anyị dị mma ọ nya ka anyị nwetara azụ nnewa maka ndị batara n'ọgbakọ anyị nwa ọvụ ka anyị dị mma bụ emume anyị na-eme maka ive gbasara anyị n'egburu oge nke tata anyị na-ekwu maka ụmụ nwanyị na ụmụ nwoke ndị nọ n'ive alụmdi na nwunye na-anọkọrọ ọnụ ya bụ ive dịka na nwunye gị bi na Ogun steeti gịnwa bi na Lagos steeti maọbụ na di gị bi na Abuja gịnwa bi na Port Harcourt okay ive mere anyị ji vata na program n'agbanyeghị na ọ dịgo mkpa ka anyị vata mana enwego many disturbing messages ozi na-ewute ozi na-agbawa obu nke m nwetagolo o rigo nne nke wutere m rinne bụ nwa mmụọ arọ nwa agbọghọ sorry my apologies nwa mmụọ arọ nwa agbala nwere di ọ mụtagokwu nwa mana di ya nọrọ na obodo anyị nwa obodo naijiria Kevin Joe, happy Sunday, nwanne m. Welcome. Igwe Don Ben, I see you. Nnọọ. So ụmụnne m ive m na-akọwa bụ na ive dị mma dị mma ovu n'ime egwu m ka m na-ekwu sị emekwana na ibe gị na-eme maka na akala aka niile abụrụ ovu emene na ibe gị na-eme okay ụmụ arọ nwa agbala awa ji nwa n'aka na-akwa akwa ive na-etie bụ na die nọ n'obodo oyibo nya na nne die na ụmụnne die ebe a nọrọ n'ibe nke anyị ọ bịa bụ na ngị bụ nwoke na nwunye gị na-ekpeli gị ha otu kwa ịbịa na ọkwa na oru ka ya bụzi n'ibu nnọọ abụla ya ka oru mana ọ bụzịhụ nya bụ ive na-ewute ya na ọ bụ oru nwa ya mana nne nwa na ọ na-agwa nwa ozihu gị okwu na ọ kpọọ gị I hope na na onye na-eme ive a ya-abịa vụ this video onwe bụ na nwunye gị kpọọ gị ị bavali ya na nya ejizine na-akpọ gị ive ndị oyibo na-akpọ anyhow maka o tinyeligo okwu ndị gị na va bi n'ebe unu bi onye gị na ya bi ọ bụ na ọnụ gị nụrụ ya o maọbụ na girlfriend i mee ka nwunye gị mara if she accommodate it beautiful enwerọ formula for successful marriage enwerọ formula ọ bụrọ ive gala onye na-agala onye mana ọkwa na nya ka anyị ji ayọ unu unu bụ mmụ ikolobịa na m ka unu rapụ mma ọla anyị aka jeveni na ndị ndị tozugolu inwe di ọ ya bụ ihe ọbụla pụtara na ịkọwala onye o nwee ike na- na-aghọta okay nwa mmarụ abịa na-akwasịzili m akwa na nya marọ m bịa sị okay ọ ya adịghị mma ka m gwa di gị nwa okwu ọ sị m na na na m gwa okwu na gị enwe nweta ọma ọ- ọ- ọnụ kepụkepụ nọ nya bịara bịa gwa m ọbụna na e- emesiri na nya bụ di na nwunye na anụsịgo m bịa sị ato na anyị a- mma agwara ya ọ sị nwunye gị si m mụpụta ka m hụ onye na ikekwe na o nwelu ike ịhụ onyonyo onwe i wee gbanwee so onwe bụ na nwunye gị ana-akpọzihu gị na fon nọ mba intimidation ị gwaba ya na ndị bebe niile na o nwere arụ o ji bụlụba na ọ bụ na ọ bụrụ ngị na nne gị jụrụ na-eyi apa na nne nwere ọkara tata bụ ngị ma ibebe niile ma ele ive niile dị n'ibebe ma ọ ya-egotenwu moto gị All right. biko ee my brother biko ọ bụ na ịbụ ozi enwe biko o nna ewena iwe ive nwunye gị chọrọ bụ ka gị na ya na-ekwu okwu dịka di na nwunye o nwere mbụ o nwere ive na-eme ya biko jụọ nya ase gee ya ntị na o nwere nsogbu arụ adịrọ ya maka nwunye gị a nụrụ maka na ọ gwasịrị m ive niile ọ na-eje ụlọ ọgwụ a- and ọ na-enwe complications o ji nwa n'aka ọ kwa na ị kwuwe ọ dịka ọ na- na na ụlọ m na-ekwuke na ka anyị rapụrụ ndị wa na-ekwu okwu sị kwụsị underage marriage na-ekwuke ụmụ arọ o nwere issue ọ mụsịrị nwa na-enwe issue but ị nọ n'ebe ọbụla ị nọ ọ kpọọ gị na phone ka ọ gwatụ gị ka unu nwee heart to heart talk ị na-agwa ya na she shouldn't call you anyhow na ọ ya spoil gị things na your girlfriend abi your wife ji you won't be comfortable so hello kedụ kedụ ive na-eme n kedụ ive na ke- how I won't dwell so much in this maka na anọrọ m ya mbọsị unu kpara na unu na-anụ ọ bụrụ nwanne m unu agwarọ m mbọsị unu nụ but I will just say na nwunye gị na arụ adịrọ ya and you are not listening ma ọ sị gị ọ kpọọ ikekwe ọ bụ na oge nwa ka gị na agịrị gị n'ibe nwa ji eme ive unu na-eme ma ọ bụ nọọ na o nwere ive nwunye gị na ọba bụ na ọkụ ọ kpọọ n'ụtụtụ ị sị ya na o kwesirọ iji na-akpọ n'ụtụtụ ọ kpọọ n'evivie ị sị ya na o kwesirọ iji na-akpọ n'evivie ọ kpọọ n'anyasị ị sị na o kwesirọ kedụ oge o ji kpọzi nye time na na-asị okay ngwa na ihe m na-eme dị arụ na o nwere arụ m ji na ọrị na anọrọ m mma n'ebe m nọ na oge ị ya-eji na-akpọ m bụ oge dịka ọ kụọ ive dịka 12 maọbụ 1 ebe ọ bụ that she subscribe for that kind of marriage she should deal with it matabi ile she should deal with it nye time o ji na-akpọ mana nke dị mkpa na ọ bụ na nwunye gị nwere nsogbu biko o nwere nsogbu gee nye ntị ọ mara onye ọ ya-akọsịlị ọ sị na ibebe na nwere ka aka raba maybe na ọ nyanwa ka nne na nna ya ji meli poverty alleviation project hmm, ngịnwa bịazịa bịa bulu the ibu biko gee nye ntị o nna m maka na

Va niine so um, as long as na the na ị na-ege ive m na-ekwu ma ọ bụ na ị nwere hearing problem ọ bụ na ị nwere hearing problem we can help you ị na-anụ ọ bụrụ na ị nwere hearing problem ejezine na-ege live video that has to do with audio na-agụ nke nke anyị dere ede nke m dere ede na-agụ nke nwe before i twist something mana ọ bụrụ na ị nwere nsogbu na ntị ị malụ ma ọ bụrụ na ị na-ege from beginning that I said there is no formula for successful marriage na ọ bụrụ ive dabala onye na adabala onye and in case ọ bụ na ị na-ege egwu jee nwere egwu m a na-akpọ ugbu a bụ oge gee nye ka ị nụ ebe m sị va mmadụ emene na ibie na-eme maka na akala aka niile abụrọ ovu

na-ege ọ bụrụ na ị na-anụrọ ive mmadụ na-ekwu na-agụ nke e dere ede understand alright thank you yes chinedu ọgọ i don come again oh, maka na ụmụnne anyị ụmụ agbọ o nwere mbe otu n'ime anyị na-akpọ m sị m na ọ m bụ chairman ụmụ agbọ mbe holi na abụgọlụ m chairman ụmụ agbọ maka na ihe gbasara ndị be anyị na-ewute m rinne Chinedu Victor nnọọ, Nnamdi Gentle Lion you're welcome bro so ive m na-ekwu o ndị be anyị n'ovu campaign anyị si eri 2013 wee meli in the platform of Anam Transformation Movement ovu ahụ ka anyị ka nọkwa dịka unu si na-anụ ndị tolitego na opekete mpe 18 years opekete mpe 18 years and then ụmụ nwanyị ụmụ agbọ ndị dị desperate to get married amara m ive unu na-achọ some of you na anyị na unu akpago nkata n'ụlọ one on one amara m ive unu na-achọ amara m maọbụ na na na your upbringing na nne na nna gị gwara gị na sọsọ ive ị bịara ụwa ahụ ime as nwaanyị inwe di o nwere ike ọ bụ na ụdị nwa ka ndị be unu ji zụ gị mana ọ bụrọ arụ nwa ka eji zụ mụnwa ọ dịkwuo mụ n'ihe nke m vụgo n'ụwa ọ dịkwuo mụ ka tupu ị nwee di nwee na o kwesịburu ka ọ nwee arakata ka ị mara aka nri gị mara aka ekpe gị ana m eti mkpu na-etiri mkpu ike sị ọ bụrụ na ị gụsị sekọndịrị skuul na o nwerọzi na ahụrọ arụ eji jee yunivesiti jee ka ị je mụọ ọrụ aka ịmụ ọrụ aka nwa ya enyere gị aka di gị na-ebu ibu nke enwe i buru nke obele at least ọ bụrụ na di gị na-achọ ego ya eji go moto maọbụ ego ya eji lụ ụlọ ka ị nwee ike na-egote pampas nwa ka ị nwee ike na-egote machis na-enyere di gị nwa aka ọ ya abụ o butezie milion nwa ka ọ dịkọ ọnụ maka na i jide 1 milion naira n'aka nne bịa eweta 5 naira bịa egolu machis ọ bụrọzi 1 million naira na ọ pụrụgo ive ọzọ anyị ji asịkwa unu jee chọọ ive unu ya eme ma ị gụsịa sekọndịrị skuul bịa chọọ ive ị ya eme bụ ụdịrị ọnọdụ nwa nwa mmarọ ọ na-ahụ ahụ a na-ekwu enwerọ m ego enwerọ m ego m ma enye ya ọ ya eji me ọpreshọn na ọ sị na na adịtin na agwala na ọpreshọn ka ọ ya eme enwere m ma mma ya akpọrọ di ya maka otiwe nwunye ya ọ dịrọ m mma mma etierela unu okwu mana ngị bụ nwa mmụ arọ nwa agbọghọ na ọ bụrụ na o nwere ive ị na-eme ọ sị abụ na isi ka ị na-akpa isi m nwa na ana akpa ya izu ụka ọbụla nya bụ ọ bụ na ị na-anya most ladies na-ebu their natural hair and this natural hair na every lady na-maintain otoga ka every week ọ bụ na isi ka ị na-akpa anyị na-akwụ ụgwọ wee na-eme isi ọ bụ na akwa ọ bụ na akpụkwụ ọ bụ na ihe ọbụla ị na-eme arakata sales na o nwere ndị ọ bụ na their talent bụ na inye dị gị mkpume o lee nye leti ego ma ọ dị nnọọ na inye m mkpume nne m ma amara ihe m eji eme mana o nwere ndị ọ bụ na inye be mkpume ba lee nye jee ka ị chọọ ihe ị ya eme ka ị kwụsị ịnọ n'ụlọ na-akwa na na di gị akpọrọ gị na ọ kpọrọ gị eje eme nke eje eme nke na ngwa okay ebe ọ bụ na communication adịgo like this na barracks ka ị nọ or na military training dezie dee ede na ọ bụ na call na-enye nsogbu I'm talking to the lady na ebe akwala m ahụ ahụ a na-ediso m maka na ị na-ahwa nwa gị na-ahwa n'akụkụ amara m nke na-etu unu ide ya ede si ya dịka na ị chọrọ n'iru be unu nwaanyị nọ nke na nne ya na ụmụnne ya bi n'iru ebe nwa ka ị na-ele ụmụ ive nye nye gị ego ka ibido ụmụ ive ebe ọ bụ na unu enwero mana ka m gwa gị all these things a na-ekwu na poverty poverty poverty is actually of the head mental poverty bụ the worst ọ bụrọ cash so ebe ọ bụ na poverty emego gị ndị be unu were gị eh, bili ego divie nna ịnụgo di dive mm? alright okay you have to give her specific time to call uh, nwanne m Nnamdi gentle gentle line kedu ebe isi ka m kwuzie ọ sị na nya kpọọ n'ụtụtụ ọ bụlụ okwu ọ kpọọ n'ehihie ọ bụlụ okwu ọ kpọọ n'anyasị ọ bụlụ okwu mụa na-achọ ụdịba na-abụghị eji ụdị ọ ya-eji dịlị va mma enye nye nwunye time ọ ya-eji na-akpọ nkere isi m kwuzie na nkere m nwe experience nke nwa na nọ arakata ive nchetara ka m na-ekwu alright Amen. Thank you, Edezino Vincent Nonso. okay, but this is my brother. You see, okay, okay, ka nkọọlụ unu ovu akọ, which is not pleasant. Hmm? Ovu akọ a nchọrọ ịkọlụ unu na-adịrọ pleasant bụ na o nwere onye nke ọzọ n'obodo oyibo ị bịa sị nwunye gị na ọ bụrọ arụ njede na arụ nji eme ah I was like ị sị nwunye gị ọ bụrọ arụ njede na arụ nji eme brother

ị nwere ike jụtụ ndị otu anyị bụ Anam Transformation Movement even Oga Ben ma Winnie eh, Brandy ndị the admins the managers of Anam Voice na ba nwetụlụ obere idea anọlị m na-eme ma iwe we m m bụrụ ezigbote anọlị so it's very very uncalled for ịgwa nwunye gị ọ bụrụ arụ njide na arụ nji eme amarọ m ya okay look nna ka m gwa gị ovu ive nwunye gị ji nwa n'aka ejiri m nwa n'aka for a purpose ọ bụrụ na ọ na ọ bịaziri dị ya aba na ọ na-edoziri onwe ya ọfụma mana ị na-avụ m m na-edozi onwe m ọfụma ka m gwazie gị amarọ m mgba mkpụrụ ụbọchị one ị na-aba n'okpuru uko egbu akpụ ma nke nọ nị na o nwere ike na ọbụna m ga studio or na m gabalụ marketing for my travel business or na m jebelụ every other small business m na-eme m bata n'ebe ike gwụ m mgbe dịka ozu a na-ahwara ahwa di m abịa banye okpuluko ị na-eme ya? ị na-eme ya iji ajụ your precious wife na ọ bụrọ ụdị m ji dị na arụ m ji eme ekwesirọ m iji na-ebute my issues my my marital issues on on social media but since ọ bụ na olugo na ife nwe na-eme na anam voice elugokwu nke mmadụ ya eji gwa nwunye ya ọ bụrụ arụ tesi ji dị na arụ tesi ji eme nya ka nwunye gị ji adịzi arụ ndị dikwuore da ịbụ okpuluko na di m na-abụ ọ bata ma ọ bụ na ebugogoro m iru menu kwedosi iru m ike ọ banye okpuluko o je ozi ọ dịrọkwanụ mma dịka unu na ahụ and ekwusigo m nke ụmụ nwoke ụmụ agbọghọ amara m the kind of desperate many of ụmụ agbọghọ anyị dị ana m enwe aṅụlị na a very reasonable number nọ on anam voice ọkwa ịbụ the desperate unu dị for di ọ bụ na ọ nọrọ akwa na trouser I am going nke na-agba unu ala na-abụ moto be ready to take anything ihe ọbụla pụtara n'ime maka na ife eji mala anyị ife eji mala igbo mala anam bụ na nwaanyị bụ ụlọ ihe nwaanyị ji asị unu nwere nwayọọ nwere nwayọọ ka ka emerụke ka emerụke ka ị nwee banye ọ bụ na o nwere ezinụlọ ị ya abanye ezinụlọ ọ bụ na ezinụlọ ha dịrị aka ọ bụrụ itiwe mkpu ịbanye na ezinụlọ ọbụna ọ bụrụ arụ nwa onye nwe bụrụ ya ijin na-agba lexus na-eme nke na ọbụna ọ bụrụ arụ nwa ka ọ dị n'ime ụlọ na ime ụlọ ba dịrị aka i nwere nwayọọ bend ya down love ya n'ibe gị dị i bulie n'isi ọ dị mma ọ dị njọ o metụ igbu ikpere gị na igbu ikpere gị na-ekpe ekpere ị na-ekpe ekpere aka gị adị n'ọrụ ị na-alụ ọrụ ị na-ekpe ekpere ọ bụrụ ka mbọsị gị eji anọ n'iru moto moto na-emegide somersault o nwe nsogbu ọbụla unu enwezi onye nweli nyaabụ na-emesi nwere ike echi onye nwere ozi ya ka eji asị unu nwerenụ nwayọ ọ ya bụ ihe pụta ka ị nwee ike kwudo nwụọ mana ịrụọ idede nwe rọba amara m ihe amara m amara m ive unu na-agbakwu mana ive na-akọsụ ive a bụ anya ukwu desperation as in ah, ka ezi afọ oyibo nwe glutton akpịlị akpịlị ọ bụ ọ sọrọ nsọ na ị nọ bụrụ nwa agbọghọ nwee aka ọlụ na-eme nke na-eme nke na-eme nke dịgo ebiazie you you can actually have value for yourself you add a value to yourself before you, you, you expect anybody to value you maka na e, ka i kposili onwe gị ka mmarụ ya-ego let me get some comments a sị unu jee agụ ọ bụrụ okwu na ụka jee mụọ ọlụ okwu na ụka o mezie arụ unu chọba onye unu a emebe hide my ID Yes, Nnamdi Obugokechu, yes, uh, people marry below 18 years. Uh, uh, um, ka m nye gị one instance aka avụ na anyị jere oboro anyị Nnamdi oboro anyị ọ bụrụkwa oboro anyị nke ka ọ bụrụ mmụọ m na-aragata na ebe anyị bụ ọ mmụọ dị yes mmụọ dị anyị jeli intervention maka na nwa ụmụarọ na-eluro 18 years bro ya na-azụ ya n'ahụ mana ndị be ve sị na o nwere onye bịa nri na onye nwebu moto Anam Transformation Movement we used uh, our volunteers volunteered ndị tụrụ ego tụọ ego ndị wepụtara their time si n'ebe dị iche iche ị ma na na anyị bụ ndị eh, ihe anụwa na anya 90% of us anọrọ n'ụlọ in fact 95% anọrọ n'ụlọ anyị wee jebe ụlọ ije rescue that girl mana at the end of the day anyị ana-afightrọ parents no dialogue ka anyị na- anyị na-abịa just ka a kpaa akpa at the end of the day anyị asọsidịrọ nwa ụmụarọ nwa nweli di nwe anyị nataba maka na anyị asurọ nne mmarụ anyị atụrọ nne mmarụ maọbụ nna mmarụ anyị atụrọ ya n'aka na anyị bịa kpaa udo ọ bụ na udo nwa awọkụrọ anyị mee intervention um, discuss about it mee the intervention if we don't succeed anyị ebukolu ngwongwo anyị naba maka na to me there is no way you would love a child more than the parents so nna nwanne m ee eh, ndị mmarụ na-anụ di below 18 ve erika n'Anam anyị Okonkwo Success Israel

no samuel um, achọrọ m ịkpọ di ya na ọ sị na na m kpọọ nya maka na asị m ya na m ma atụrụ asị na mụ sị di ya na anụrụ m ya n'ebe ọzọ maọbụ ebe ọzọ na ọ bụrụ na ọ dị sure ife ọ na-ekwu na m ma akpọ di ya wee gwa ya na ọ nya bụ nwunye ya gwara m ọ sị na ụdị nwaanyị a e- e- a eme nsogbu erie nne mbasị akpa ka nsogbu dị na-eri nne nne ka m kwuo onye arụ m ji kwu ya o. biko ka ndị na-etinye na nsogbu anyway according to you elezi na site Chineke Obiam Uche ee Nnamdị nwanne m emesịa mụ na gị ekwuo private thank you Azụbụike thanks thanks the man Winnie thanks for coming online ya Sam Iroba no okwu egwu ka ị bịara n'ebie kedu ihe ọ bụ na ọ ịbụ ịgan ka i ji i ji bịa kedu ihe ọ bụ mmeta enwetali gị ape na ewi ahụ igwe mmadụ abapụta igbo ọkụ ọnụ mụ na gị rahanụ m aka ya ya gịlị ya edozila daalụ Boniface Ilegbunam nwanne m Mina my wife welcome Bonnie Kaka no mind them yes Chinedu Owo our ladies are very desperate and their desperation abụrụ

or to belong za Mrs nya ka ajarụ ji deva ka na ana m nne some people ọ nwe onye m bụrụ postuo something i- na-akọwa maka eje apụta ụfọdụ a na-asị ba do we really have that number na-amụ amụ maka na ọ bụ na onye na-ajụ ase nwa nwere any any cause to check ife na-eme n'ebe anyị ọ mara na anyị nwee a very as in a number dị alarming bụ ndị pụtagolu na di ndị balu na di pụta nna daalụ sọ Peter Albert Fozo Okeke Chijioke Nnamdi ị mara ihe bụ hide my ID jụọ Winnie jụọ Winnie jụọ Winnie na ndị hide my hide my id bụ na o nweghị ife ma idelne bụ agbadi ya arụ a mana ọ chọrọ ka ndị be die maọbụ ka die malụ na ọ nya bụ onye na-ayọ sị nye advice arụ nye eji apụta mbotu si kere arụ eji eme ka ba pụta na marriage ọ bụrọ mụ ya-enye gị advice ị ya-eji apụta na your marriage maka na mbọsị ị na-abanye na ị kpọrọ m n'ibe nke unu ịnọ n'ibe nke unu imere m kwuchaa ka mma na ịhado oge oje Winnie, uh, the thing is that uh, enwere one of our sisters nwere issue and according to her ọ need medical attention ah, I'm sorry thing is affecting me ọ need medical attention mana di ya anara ege ya ntị and eh, di ya dịka ọ bụrụ na ọ send kwa ego or something ọ na-esend through the mom or the siblings so the lady ọ bụrụ na ọ kpọọ di di ya sị ya ọ na-abalị ya mba why o ji akpọ ya at that time ọ sị na ya kpọọ n'ụtụtụ a sị ya why o ji akpọ n'ụtụtụ ọ kpọọ n'ehihie why o ji akpọ n'ehihie a kpọọ n'anyasị why o ji akpọ n'anyasị so um, I'm kind of begging the husband biko nye nwunye gị the time ọ ya-eji na-akpọ and another thing listen to her na arụ adịrị ya biko o jee ụlọ ọgwụ and o ji nwa n'aka arụ adịrị ya that's why she was crying bitterly and ọ sị na ndị be be na o nwere ya agwago ndị be be ba sị na ba nwerọ ebe ba ebite ego

majority of countries majority of countries i luo 18 years you have right to vote you have right to decide so onye ọbụla lugo 18 years and decide to get married you can get married that is early marriage and it's fine nke anyị dị against bụ under age marriage that's getting married before 18 ya bụ nke na-adịrọ mma so but early marriage everybody nwere their reasons ọ bụrụ

anyị na like at least ka ị nwegodu ebe ị gbadoro mgbọrọgwụ before ị baba na be di so that whoever is coming for you in marriage ya ama na this is what this girl does if i can't be able to put up with that shit i won't go there that is why many of us stayed longer mana onye decidelụ inwe di at 18 20 um it's fine it's fine ọ na-awa ọkụkwa hmm? daalụ keke igwe si Franklin Egwuatu, don't mind my brother. Thanks, love. Mina. Franklin Egwa, you say where is she from? No, I, um, bro, I can't say that. Um,

one community na Anam and ọ na-abụ three days program 25 to 27 is centered every other side attraction anyị na-eme the center bụ campaign against underage marriage and not just na-advocate for girl child education we now advocate for boy child um, education because ụmụ nwoke anyị na-ejezikwọ akwụkwọ

So I know this campaign, um, like this Easter that's coming now, every year, Anam Transformation Movement na-eme eight days, eight community symposium. It's a heart to heart talk with the parents. Anyị na-akpọ va, anyị niine anọrọ ọdụ. Ba abịa ekwuo nke ve, their reason. Anyị abịa nye ve nke ọ dị anyị ka ọ nya bụ a better way to go about it. As na anyị na-aba na-enwe heart to heart talk, anyị na-aga the whole Anam, ovu mbọsị ovu oboro. Anam Transformation Movement na-eme and then on August oge ndị nne ji eme August meeting anyị na-enweta ovu ovu oboro n'Ezi Anam ovu oboro na Ivite Anam anyị eje anyị na ndị nne maka na ndị nne bụ nsogbu ndị nne bụ nsogbu ndị nne ịgwa gị nke bụ eziokwu in as much as na ndị nna nwere nke be mana nne gbado ọkpa ọ na-esi ike nna i-force nne gbadoro n'ọkpa so anyị na-abịa na-engage ve kama na-abụkwa na na ọ bụrọ ụdị akụ inu ji ada na ntị ka o ji atọ n'ọnụ anyị na-eme ibe aka anyị kwetere ụfọdụ ọ bụ na ndị anyị na-eme na ezuro oke ibe kpatara ya bụ na anyị enwesịrọ nnukwu ego ego anyị eburo ibu A- anyị niine nke aghara na ebe a, nọọ

o ji wee sị ka ede na-akpọ na di ye mana ka ekwue na na pro- program anyị bụ na ọ sị na di ye na-enene program amarọ m achọrọ m ịgafe my boundary that is why I am staying as in m na-eti mkpu ka John the Baptist anọ m n'ọzara wee na-eti ya bụ mkpu ka ndị nọ n'oboro na-anụ ya maka a ya-apụta echi asị na ụlọ masị nwunye mmarụ nya naba ma ọ bụ sị nwunye mmarụ nya jee bite ego ka o were jee ụnọ ọgwụ na ị ma na ndị be anyị ebe anyị akọ akọ ha na ihe anọrọ ya so that's it okay Chinedu alright we will talk sure kerụ ndị na-abụzi gani na program anyị nwa eh, Franklin Egwuatu na Peter Albert Ọfọzọ kerụ unu bụbali gan na ebe hey Mr. J Cash happy Sunday dearest Okeke Chijioke Daniel thank you okay so ka anyị gazie na nke obere and we cut it o nwere ibe ụmụ nwoke anyị na-eme ife niile mkpọtụ ụmụ nwoke anyị na-eme centers everything they think about women this women this women this women this kedu na ive ọ bụ ka m gwa unu nke bụ eziokwu ụdị nwa ọbụla ụmụ nwaanyị na-emetọrọ nke na-emetọrọ nke na-emetọrọ nke ha ji mee nke na ive onye nke na mee nke na ọkwa na arụghị na-akọ ndị nwa bụ ụmụ agbọghọ nne uche gị gwakarị gị na arụ aka akọrọ nne gị oge ọ bụ nwa agbọghọ na o nwere ndị ndị ọ bụ nọ na o meterie na o meterie na akịrị arụ o ji dị nke dị nke o nwere ndị ọ bụ nọ nya ka ha na-alụ nya ka nne gị ji were nwayọ gbuo n'anị na nke ị nọ na ị jirọ nne gị egwu egwu mana nwa agbọghọ ibu ibu nọrọ today nnewa na onye wegharịzi ọ bịa egbu n'anị bịa were nwayọ bịa mewe ive mesibi ya ike ọ mụta ụmụ ọ bịa zọba na mụ nwa na o nwere onye aka mụ nwa echizi ihe jiri nne gị egwu egwu ị mara na nne gị nwere oge ọ bụ nwa agbọghọ you guys should cut our girls some slack because if I dey go too much this one girls this this one girl ọdụnwaga mmadụ megide bute mụ na ọ dịghị pụgba si bata na be nwoke ọbụla ọbụla ọ na-awụrụ arụ e, ya ana ahụrụ m ive aṅụle za na ebe aṅụle si na nya bata na street nwe nya arụ na ọ bụrụ na ya elugude mụ na ha kedu ive o ji bụ na nwoke awụrọ arụ akụtumaloya kiri ụgwụrụ apụrụ kedu ive o ji bụ na ndị ikom awụ arụ ị bịa nwee mụ nọ adịpụba o nwere onye nke m hụrụ deli nne ọ dịka ọ dịka em, emi jazi or another person say ya he even put fan this ihe nwe tọọ mụ na nwoke kwuru ya na na nwoke nwe elu idele ati dị ibe tinyekwuo fan nne mụ na nwa ọ bụ na ezi ebi nwụrụ n'ebe ọ nọ. ụmụ nwaanyị asị unu na na ba bụ na ba bụ eh, LASTMA ka ọ ọ bụrụ LASTMA kedu ndị na-ekpo na-ekpo ebu ebulu na Lagos La- las gịnị? LAWMA onye gwara unu na women are LAWMA ọ bụ na ihe mara arụ ya eji na-awụ arụ I- i- i- i- i- ị je ị kulu mmiri wele ncha wụọ arụ a woman was not built to to take uh, i- i- ibu nsị o nwere ndị ọ bụ ọlụ ba bụ nsị ka ba na-ebu ma ba na-ebu nsị wee na-akwụ ba ụgwọ mbodo asị ya wife material Wha- wha- what the fuck which wife material ọ gị kelu o- o- kelu onye nwe just chọba your own type of wife material and make sure that your sister is that kind of wife, wife material ya je na be ezi ezi ezi ya na-azụrụ onwe ya azụ na mmasịrị azụrụ ya azụ na azụrụ ya n'ezi na-azụrụ onwe ya azụ ọ na-achọ onye bụ wife material and funny enough nọ poor people na-eme all this wife material stuff poor people pardon me i'm not talking about money in bank i mean upstairs ụbịam poor people bụ ndị na-eme eh, eh, eh, subject women

it is not onye dị ime nya mụọ nya mụsịa nya o nwere ive nwa na-egbochili mmadụ unless ọ bụrụ onye decidelụ na nya mee ive niine nya ya-eme na oge nya ya-amụba nwa nya nya gbadigo break sanya bụ ebe nwa ya eji mee anything mana ọkwa ịbụrụ dọ because na ị mụrụ nwa so your dream has to die ọ bụrọ eziokwu igwe mara eku nwa eje ahụ igwe mara eku nwa eje ọrụ o nwere ive nwa mebiri ma ovu that's my own take there You know, Jennifer, thank you. ee eh, wini nya amali nọ nwunye ka nne ife m ji ekwu ya rụwa bụ ka ọ magwuolu ka o nwee ike ka o zijelu nwunye ego ọ bụ na o nwere ego nke dị n'ụlọ ka ọ gwa nne ya nya nye nwunye ka o jee ụlọ ọgwụ maka ọ ma arụwa anwụrụ na ọ sị na avụ na avụ ya na-ele ele ka ọ na nne amarọ m

anyaukwu civilization mm, civilization elugo ọ dị na ana m disikwu onye ike nọ na civilization nke rili nne na ana m nne bụ nke na nke ọwọm enwere positive one nwe negative one the one anyị nwegodu anyị nwere in terms of our girls now bụ nke ọwọm onye ọbụla onye ọbụla bụ kedu ive a na-akpọ ba

maka na akala aka niile abụrọ ovu that is the truth o nwere ndị na-eje maka na ụmụ ibe be ejebego nwekwo ndị ọ bụ na ọ bụrọ ba na-eje na ibe be ejebego nọ ndị nne na nna ba na-asị ba jebe na ibe gị ejebego ba rili nne and that is why we are campaigning against thank you thank you nonso rasta machie junior welcome bro jideofor fidelis chinwuba welcome but i will say the

onye nwere ego nye anyị na anyị chọrọ ego oh, dịka we need fund for Easter symposium ọ na-akọsụ anyị nnukwu ego um, some of us na-aga from Lagos ụvọdụ na-aga from any other place mana anyị nwa anyị niile bịa kampụọ bịa na-emove from community to community ive anyị na-eli na ive anyị na-agba na moto ee ọ na-acost anyị rinne ego balụ ụba ya bụ ọ bụrụ na ị nwere aka ịtụtala anyị ayọ ka m ji idea na-ayọ ihe nwanne so uh, okike igwe si ọ nya ka anyị ji engage parents in that talk and ị bịa that program ị vụ na anyị nwere nsogbu ana m nwere nsogbu maka na ị nụkata ive ndị nne na nna mmadụ ji ọnụ ha ekwu ị ma na anyị nwe- anyị nwere nsogbu mm? Okay, Mashe Junior, um, It is both. I am both giving advice and against in some parts. Ana m enye advice na onye banye n'ịnụ di na nwunye ya wudo aka bendie down buildụba the home. That is my advice. But to do that, at least there are some aspects that age has to come to play. Ya bụ ka a kwụsị underage marriage. That is what we are against. and then on the side of being against men adị m against men na-anara awụ arụ na-achọ nwa agbọghọbịa awụrụ arụ in the name of ka ọ wee bụ na ọ bụ wife material I am against it jee golu ncha ka ị wụa arụ gị okay Chinedu I'll be expecting to hear from you later all right all right bro Greatness, my dear, agụgụ isi gị zuru oke jisie ike na Chukwu bi n'igwe na-avụ ọlụ ọma ị na-alụ and ọ ya-agọzi gị dịka i si chọọ ise daalụ rinne ịgọ ọfọ ị gọlụ m atọgbugo m kpam daalụ sọ that's why it's working in the house okay amarọ m amarọ m that one Jideọfọ Fidelis Chinwụba e nwere no e nwere many women working from home myself for example

em amarọ m ihe bụ a fool at 40 na ihe okwu anyị na-ekwu amarọ m ọdakwọlụ ya oyibo eso nọ n'okwu anyị na-ekwu ọ bụrụ amarọ m maka mụ aza maka ọ bụ na ọ bụrụ ihe ị na-ekwu ka m na-aza ọ- ọ bụ na ọ bụrụ ya ma m sị ka m zaa gị na ọ bụ 40 na okwu anyị na-ekwu ụrụ adịrọ nso Ah, okay. Ekene, you say you have a question. You are talking about dirty men. What if the man is a, million, a billionaire? Um, Ekene nke anyị. O nwerọ nwoke bụ billionaire ime unyi adị pụgba arụ a.

to be modeled as in va na-eji aka va achọ okay dịka ụdị nwaanụ na a- a- a- it may not be the fantasy of some girls you know why maka na o nwere o nwere one of our symposiums one girl m ma akpọrọ obodo ọ bụ maka otu a si adịa one girl ka anyị kwụsịrị iwe niile m na-ekwu

Ogwuobelo, I've been with many Anam guys and I find out that Anam guys is still the best, still proud of Anam. Di anyị ị na-achọ okwu dị egwu kedu ebe i si hụta ihu ihu nwanne kedu ihe gbasara nne na ya anyị na-ekwu asị m na ndị anam guys adịrọ mma ma mụ na-anụ onye anam kedu ihe na-eme gị ọhọ chere ka ndị na-ehwene gị egwu o nwere ike na ọbụna ọgọ m ka ị bụ ma ma ị pụtara n'ebe na-ekwu ihe na-adịrọ m mma happy sunday madam thank you ikechukwu thank you so much my sister let them tell them okay underage marriage is problem we have

a na-aghọtarọ oyibo unu jere ahụ ụkpaka unu gụrụ maọbụ ahụ mangoro maọbụ ahụ joko akọwago m n'ebe nwa mbụ sị na iwe dị iche na early marriage and under age marriage kedu unu ji asụzi oyibo early marriage o eh? mụnwa nọ na enwere m early marriage eh, babes in my family enwe onye m tọrọ mmadụ ịtọ amụsịgo mụdebe aka maka ọ nụrụ di n'oge mụwa chọrọ na anyị na-akpọ ji nta na-agagharị that is early marriage under age marriage dị iche na early marriage Machie Junior take note kedu um, onye nke ọzọ bụ onye Ogwu m Samuel Samuel Ogwu Samuel na Machie early marriage dị iche na under age marriage under age bụ onye nwere di maọbụ nwere nwunye ma e, e na-ekwuro nke nwunye na ụmụ nwoke na-emerọ that thing before 18 Under age anyị na-ekwu na ọ bụ nsogbu anyị nwere n'Anam bụ ụmụ agbọghọ na-enwe di n'eluro 18 years ya bụ problem anyị identify ọ bụrọ early marriage ka unu na-anụ oyibo na iwe George Ngesi na Chukwu you guys should advise parents against online online marriage third

one day we will go live on TV to speak against this nonsense. I agree with you. Gbagam, gbam, makana. Uh, uh, uh, kedu iwe na-atụ inu a tụọ inu nkata ma ewo amazi m inu atụ however ndị nwa dị against it are simply guilty of it emezina na ive na ọ dịrọ mma under age marriage adịrọ mma rapụnị mmụ ụlọ anyị ọ sị ya bụ na ọ na-ezu ezu na-ama chapara paraparaparapara ịmakwa na ọ bụ na nwa mmụ arọ na-eluru 18 years nwee ive o mere nne aba kpụpụ ya na court ọ bụ na na ejie ara kịta na immigration nwaanyị nọ n'ibe ime passport

n'elu 18 years to court elu n'ebe highest eme bụ e, e, reprimand onye awa mana before a convict the person onye awa elu 18 years ya bụ ive anyị na-ekwu unu agbachizina ive unu na-agbachi na ọ na-emebili anyị ive o nwere ike ọ bụrụ na anọrọ n'ụlọ anyị bụ ndị na-echu ụlọ ka mmiri na ndị nọkwa anọ n'ụlọ bụ ndị chọrọ ọdịmma mmụọla na mmụ agbọ anyị na ive anya ba na-avụ dị iche na ive unu na-avụ online daalụ edozi nọ nọ nso yeah princess shugo Ada Anam ada Anam a ị na-asụ atọgbugo m o we see on December daalụ sọ

di na nwunye na-anọrọ nne nwunye arụ na-adịrọ anyị ekwugo maka ndị na-asị nwa agbọghọ mee nke mee nke mee nke don't forget you value your mom and your mom fight all these social pressure and vices you people are heaping on our girls right now she fought against it so tomorrow ụmụ ole a na ụmụ nwoke ebido fight ba your wife you won't be happy about it una talk is na down on our girls because you value your mom and that girl you are seeing today will be somebody's mother tomorrow stop underage marriage na anam ụmụ agbọ stop the desperation already iwe erigo nne na unu niile awụsịgo ụzọ maka ọbụla ụdị na a na-asị na onye nke nọ n'ụzọ mbụ unu bụ ndị nọ na Anam unu akazikwa anyị avụ ụzọ unu niile o nwere ya na-enwero smartphone Eh, nọ n'ịntanetị ma ezigbo ọ bụrụ sị ive- ọ bụrụ sị ive a na-avụ n'ịntanetị bụ ụdị dị ịntanetị na work ee mana ọ bụrụ sị ya bụ ive bịara ụwa eme add value to yourself

ka m bidoro campaign ka anyị bidoro campaign bịa against under age marriage so ngwa gị ebe nya bụ akpụkwụ na-avụ m ụvụ malụ na ọmụ yie eji nye aka anyị dị ya ruo nne m nke Easter nwanne na ọ bụ na ihe nwere bịa soro anyị na anyị na-eme ovu obodo ovu mbọsị as in eight days in the eight communities we fund it transportation feeding accommodation and ana m esi Lagos aga Okanna ya na-esi Lagos Pitmore na-esi Lagos ee eh, Superb na-esi Lagos wee naba ụlọ so ọ bụrọ egwu ka anyị na-egwu imegata na Easter ịnaba ụlọ ba akụcha anya 8 days ba na-aga from Ụmụem to Ọrọma Mmikwu Mmụdọra Mmụziam Iyiọra Mmụọba na Mmịata ọ bụrọ egwu ka anyị na-egwu so don't be surprised bro Okay, Chijioke. All right. Yeah, she's married. Thank you, Anuku Emmanuel. Winnie, to a very fine, clean man. Ọ bụrụkwa ụdị onye ndị pụba na-achọ onye evichi ike awọle ndị nwa ka anyị na-akpa anọle na Anam ngwa samuel tụọ ozi otu asị tụọ ozi otu asị n'ebe ọ na agwara m gị na m chọrọ ikwu ya and ive m ji wee chọọ ikwu ya bụ nọọ ngị na mmachie e na-ekwu ọzọ m na-ekwu ọzọ mba sị ka m commitie nya bụ fallacy because of two of you akpọrọ m unu ava and please i didn't say Anam men asị m going through the comments oyibo etesịrị mụ na gị na-eri ya soro ana m nne ka ụgwọ anyị ghọta alright so kedu ihe ọzọ m dezi ka ezi ahụ mụ a neke na okay maka na anyị egbugo oge alright so okay I treat to go pressure to get married who are you talent take on ladies blah blah blah and I'm good language okay followership okay okay mma arapụ owu anyị maka otu ogologo rinne alright so ka m kene Okay, Winnie, I, I like this suggestion. Even though now the traditional rulers have been very, very instrumental to this very crusade, va na-abịa, just like I wrote, Igwe Ụmụem na-akwụ ọtọ as in ọ bụrụ na ị nee anya na some of the pictures I sent ị vụ ya ka ọ kwụ ọtọ even when our microphone was having issues o jiri ọnụ nkịtị na-ekwu igwe Ụmụọba ọdịnwa igwe igwe iyiọra igwe iyiọra nke anyị mere before he passed on ọ nọrọ in the community mana o ji maka the thing si asaba ma pg ya pg si ọka babịa soro na-ekwu nya bụ ive nwa na ka a kwụsị ya

asị m ka m kene mma niile ndị pụtara n'ọgbọ ebe nwa anyị bịara ịkpa nkata ndị niile pụtara n'ọgbọ daalụnụ um, m na-ekelekwa n'ụzọ pụrụ iche ndị anam voice maka na anyị bụ ndị anam transformation movement emerọ mistake

Winnie Ja Ja Winnie Winnie Jackson I think it's Jackson or Jaredson um, Winnie kụzielu m ava adịghị nwe n'ọha mbọsị ka m ji asụ oyibo chielu alright so um, uh, honourable

All right, see my sister Esther Amaliwu Okeke. Thank you. Okeke Igwesen. Case closed. I be yes, case closed. Daalụ nị rinne ka anyị dị mma ka anyị dị mma ka anyị dị mma ka m kpekwa ekpere na-etinye okwu ọzọ a sị m ebe ọbụla onye nọ ka anị Anam gozie nne ọ bụ na ọlụ gị na-alụ ị tụsị ive na anị Anam ma anị Anam ya emeetele gị mba ji dị ture akpụ dị gboro nduku dị ture ụgụ na-ama pakapaka ose dị ọ- ọ- ose ọ ture ọ bụ ose ose arụ dị mma ọkwụlụ dị gboro ọka dị vaya ive ọma ka anyị Anam meetele anyị ive ọma ndị na-azụ ahịa ive ọma ya na-agara anyị ndị na-achọ ọlụ anyị enweta ọlụ ndị na-achọ di maọbụ ndị na-achọ nwunye ihe awụ ezigbo nwunye anụkwana underage hmm? ka anyị dịnụ mma thank you thank you everyone anyị chọrọ egwu Onyame okay um, that program mmemme ya e, e, e design go m program for all the talent na Anam o so we do that one like ọ bụ na ị na-anya na nwe one of our brothers so na nso na-emeli ya ive promo ya for people creating awareness maka egwu ọvụụ ya before it will be officially out so emego m ya um, egwu Onyame we will do that one egwu egwu in fact all the Anam talents because onye ọkụ nwa ogbenye bụ evi enye ebe ọ bụ na anyị ekere nwe radio station or na anyị nwere all this big big money bag na sponsor our talent we will use what we have to get what we want so Anam Voice is a platform solid and perfect for promotion of Anam talents anyị sizie n'ebe anyị bujezie na the other our partners bụ Anam Transformation Movement ebe ahụ ka anyị nwere wider people nọ into the music business. Uh, at least we have DJs from London, promoters from US, and all over the world. Anyị take ya to that place. So, nna, just nwee ndidi o. Ive m jirọ kpọ egwu tata maka o to ogologo nne. Anyị emesigo. Brandy, ndị na-atọ gị nne, Chidiebele.

Mama, what is Ena? Ah, Gelia. And you who? Oh, okay. Ena bụ nna. Nnaemeka Ijeọma daalụ. Ah, ndị na-atọ Chidiebere. Mmedeti gị Brandy. Gị na-atọ gị. You say thanks love. Winnie thanks love you too. brandi kata gị ji apụta igwe mmadụ anyị akpago nkata tupu otu asị dị anyị kọkwula ọnụ tata mụ na ka m kpeli gị onye ma mụ na ya kọlọ ọnụ Em, ọgwụ obelu mụ na ya kọlọ ọnụ alright so let's not beat about the bush daalụnụ we have prayed chukwu nna anyị sị gị mbana for keeping us alive Chukwu anyị na-asịkwu gị na ọnwụ ụmụ ikolobịa anyị nwa ọnwụ ụmụ ikolobịa na ọnwụ ụmụ agbala ụmụ agbọghọ diko diko diko diko ka ọ kwụsị na anị anam ebe ọbụla onye bụ ikolobịa anam nọ na-achọ ive ọ ya-eji dịrị ya na ezinụnọ ya mma diko debelu anyị ya ndụ ọ kụọ ji ka ọ mete ndị na-azụ avịa zụta ndị ọlụ oyibo lụta ndị na-eti egwu ya gaalụ va maka na ndị ọzọ ka a na-anụsa ava va n'ebe niile ka ezinụnọ ọbụla dị n'udo na-abụ ekpele anyị ise ise ise bye bye